pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri president professor arthur peter mutharika kukuwuzani kunena kuti ine kuyambira siku day one i've always been behind you You are a man of integrity, and I am honored to be able to be part of your legacy. Ameneyo ndi jory bro kapena kuti jb amatchuka ndi dzina loti jb mkulu ameneyo wakhala mbuyomo akulimbana kwambiri kapena kuti akudzudzula ndi zina zolakwika zomwe limachita boma la malawi congress party komatu lero iye wayankhula chonchi kwa mtsogoleri wa dziko lino his excellency president professor arthur peter mutharika kuti iye ngati angafune kuti atumikire akhoza kuwatumikira mu njira yomwe iye wayifotokoza mkanema ameneyo takhalani pomwepo kuti mumve kuti kodi mkulu ameneyo anafotokoza zotani kumbukirani kuti ngati mwangotipeza kumene tapangani subscribe komanso like kuti update ina iliyonse isamakuphonyeni mu nthawi yake takhalani pomwepo kuti mumve kuti mkulu ameneyo amanena kuti chani
ndikufuna ndiyankhule ndi bwana his excellency professor arthur peter mutharika fikani fikani fikani fikani fikani mavyete lero ndikuyankhula ndi munthu wamkulu his excellency professor arthur peter mutharika fikani nditu fikani ya ndithokoza kwambiri kuti nditayitana mwabwera ine ndimachitenga chinthu chi cha mtengo wapatali ineyo nayamba kumakuwuzani kunena kuti ndikufuna ndigwire ntchito ndi boma ndikufuna kugwira ntchito ndi boma et koma nabwera kuzakuuzani kuti olo ndi munthu mmodzi sanapange chani sanapange reach out nditangotero ndinalandira ma phone call kuchokera kwa anthu akuluakulu mboma kunena kuti ayaya zinalakwika ife sitimadziwa timaona ngati kuti iweyo uku- ukugwira ntchito ndi munthu wina mboma mm? ndi sitimaziwanso kuti nanga si aliyense kunoko ali bizi kupanga zake koma mmene zateremu zakhala bwino ndithu zakhala bwino ndithu chifukwa ifeyo tikufuna kugwira nayo ntchito mm? boma tilimene right right ndiye ineyo ndasangalala kwambiri kuti "Ah, ah, akuti eh, ife timakupanga appreciate jb ingakhale a, a president amene amakupanga chani amakupanga appreciate ndiye ukuona bwanji kuti ife tingagwira nawe ntchito bwanji ndiye ine pokhala pansi kulingalira ndaona kuti ine sindili ku malawi ndinakakhala ndili ku malawi bwenzi boma ndikugwira nayo ntchito mu njira inanso koma chifukwa ndili kunoko ndakhala kunoko kwa zakazaka mm? ndagena experience yambiri ku america kunoko njira yomwe ine ndingatumikire amalawi pogwira ntchito ndi boma ndikupita ku embassy chifukwa chani zifukwa zake ndizi amalawife kwa zaka ndi zaka tikamayiona malawian embassy

za diplomasi izozo sizoona ayi chifukwa kuti inu muone kuti sizoona muone kunena kuti us embassy yomwe ili ku lilongwe ija imangopanga zinthu za, diplo- za, za diplomatic zokha muona kuti iyayi iyayi iyayi us embassy ija anayika mmene muja kupanga ex, kuti apange exploit ma opportunities onse amene angapange ku malawi do you know how much revenue the us embassy makes from malawi mmadziwa kuti ni ndalama zingati zomwe us embassy imapanga ku maembasi pakutchaja ma visa fees machani ma application panonso akuti muzilipira chani 15000 dollars for chani ati bond deposit koma ndi ndalama zingati zomwe zimachoka kuja ku embassy mukudziwa kuti embassy ija ndi money making machine imene ija mukudziwa kuti embassy ija imene ija ndi forex making machine kodi ndikunene kuti basi mwayamba kuika misonkho iyayi iyayi ine ndikukuwuzani kunena kuti look at embassies ngati kopangira ndalama ku ku america kunoko kuli ma opportunities koma anthu ambiri sadziwa koma kuli ma opportunities kulolo kupita ku dc umakapanga exploit ma opportunities onse omwe ali ku dakuti kumenekuja kuli ma grant kuli ma scholarship kuli cultural exchange kuli ma fundraiser njira zambiri mbiri zomwe tingayuzire kubweretsa ndalama kuti ku malawi chinthu china chomwe chili chofunikira choti muziwe nchonena kuti asset yayikulu ya forex ku malawi ndi anthu amene ali ku diaspora anthu amene ali ku Malawi- ku- aku malawi amene ali ku america kunoko ndi ochuluka kwambiri and ndalama zimene amatumiza amalawi kunoko amene kunoko kupita ku malawi ndi zochuluka

ndinakuuzani kunena kunena kuti ine ndili connected kono ku america ngati simfuna kukhulupirira imani muone naika list ya anthu list ya anthu nditayika anthu aja anayamba kusonkha ndalama one by one tinasonkha ndalama zokwana 26 million zomwe tinagula ufa kutumiza ku malawi kukagawa kwa anthu otani kwa anthu osauka what does that show shows le- leadership skills komanso anthu amandikhulupirira they trust me sizophweka kunoko munthu kungotenga 50 dollars 100 dollars 200 dollars kungo- kungompatsa munthu osamkhulupirira anthu amadziwa kuti uyu alibe chani alibe chinyengo and I was transparent ndinaonesa malisiti zonse komwe ndalama zinapita mpaka chimanga chinakafika kuti ku malawi mpakana anthu osauka anachitani anachilandira which means kuti ineyo am connected to the ma- a- a- malawi omwe ali kuti kunoko connections they matter a lot mmatumiza munthu ku embassy kuchopanda ma connection fresh off the boat sakudziwa kuti america imayenda bwanji ine kuno ndakhala zaka 15 ndikudziwa exactly how america operates i can help malawians achinyamata kumeneko angapindule ine sindikufunira ntchito imeneyi chifukwa chakuti ndikufuna kuti ndipeze zinthu no ndikufuna ntchito imeneyi because that's how i can serve amalawi ndimene ndingatumikire ine i like to serve people i love to serve the malawians i wish malawi good chinkana ndimawauza anthu kuti akuvotereni chifukwa ndimadziwa kuti inuyo you wish malawi good two i've got the passion there's nobody more passionate than me tell me a person who is more famous here in america than me wakumalawi woti wakhala zaka zonsezi ali kuti ali kunoko kumalawiko kuli saying yonena kuti ukapita ku america osakumana ndi jb ndiye kuti sunafika kuti ku america munthu aliyense otchuka akamabwera ku america kunoko muzapite pa facebook pake mukaone pawo makomenti Moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko, moni kwa JB kumeneko. Do not underestimate that. I can bring the diaspora together. We can do fundraisers. And ungadana ndipasa 26 million. Pande kopanda na minority. What about your backing? What if you put me in position somewhere to say, hey, this guy has got a backing and I'm going

imene ijayo there's no way inuyo kum- kumalaiko government mungamalipire ndrama masalary ya anthu amene kujaku when that place can sustain itself office imene ijayo kumapanga ndrama office imene ijayo kumasegula ziseko cultural exchange import and export imeneyo imeneyo branding malawi putting Malawi on the map as a tourist destination, having packages, vacation packages. What about arts and crafts? mesa kunoko ndi kuli forex kuno mesa tizadziwisa anthu kuti kuli kuti kuno kuli kumeko kuli malawi

Malawi will change. The youth are going to benefit. Like I said, I can bridge the Malawians with the African Americans because I'm with the same culture. Ndili ku Malawi anthu amati Mmerikano amene. Mmerikano, Mmerikano, Mmerikano, Mmerikano. Kubwera kuno kusika pa airport anthu kumangondidusa osazindikiraso kuti ineyo si- sine foreigner ayi nkumazindikira kuti ndine foreigner akandifunsa kubwera kuno amationa ngati kuti ineyo ndine stereotype ah waku africa uyo obwerera mbuyo utere utere utere koma kuona mavalidwewo koma kuona maactionswo koma kuona chizungucho nkumakufunsa ndi tsopano ah, kodi kuti- kuti ku africa ko mmavala zimenezi eh nimavala so izizi una- unaziziwira kuti ndinaziziwira ku africa basi munthu uja lo nkupita kukapanga google kukapanga youtube kuyamba kumaona ku africa kuja kuti aa timaona ngati ku africa kuli anyani mikango taonani akuyendesa magalimoto taonani taonani amavala majins Ah, kuliso mayoso kumeneko taonani chimodzimodzi ngati ife maklabu chani ah, machiki magaya ah, zakudya ah, gogo gogonko chifukwa anthu amene wanamizidwa kuti ku africa mukafa ku africa kuli njala ku africa kuli ifeyo no ndimati muzabweranso besa pro- propaganda yanyuwani iwo aja akamamva za africa aziti kufuna kubwera kuti ku malawi mayi sipasidwa ulemu kunena kuti ndi wa ku malawi amangokeka nawo malawi ingakhale anthu aku africa ameneyo aku- akunongo akaku- aka- akakufunsa where are you from ukanena malawi amanyozesa amanyozesa we have to so- stop that we have to put malawi on, on the map we have to start to make money in the embassies a lot of revenue do you know how much money we can make serve malawi osamangoti zonse boma lipanga zonse ndi boma lipanga no no we have to work together ndiye ine ndabwera apa president president professor arthur peter mutharika kukuuzani kunena kuti ine kuyambira siku day one i've always been behind you You are a man of integrity, and I am honored to be able to be part of your legacy, to be able to serve Malawians with you. So, mukandifunsa kunena kuti iwe ndi ife tigwira ntchito bwanji, ndakuuzani tisinthe kumeneko. chifukwa boma la america limadandaula pakatipa linadandaula kwambiri kulemba mpana chikalata mpaka na consulate wa ku america anapita mpana pa tv ya kumalawi kukadandaula zomwe zikuchitika kuti kuma embassy ndiye please please please bwana tikayankhulana nkhani yake ikhala imeneyo chifukwa ine ndikufuna kutumikira malawi god bless you all have a wonderful evening thank you very much for taking your time
pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri